chabwino ndiye tipitirize ndi phunziro lathu limene likhala phunziro namba 3 komano tikufuna kuti nyimbo yonse iyi ti ti- tione kuti tingaziti masulire bwanji kuti zipite ku dododo so tinena kuti choyambirira muone kuti key wanu pali mahash tingati kapena tima b tingati mwachitsanzo tilipo 4 ndiye kuti mupita kupita pa key wanu chifukwa ndi timahashi muyambira uku tikanakhala tima b bwezi mutayambira uku okay so chifukwa kuti ndi mahashi 1 2 3 4 yagwera pa e ndekuti do wanu is e okay do wanu is e ndiye chimene tipange um, mundilole kuti ndigawe ikhale chonchi oh, yeah Mhm. ikhale chonchi so penapa cholinga choti ndizilemba zimene zizi- zizichitika uku Mhm. now chimene tipange apa ichi ndichisinthe chikhale ndi white cholinga choti tizionana bwino pamenepo chikhale ya white Mhm. nde ndichikulitse pang'ono cholinga choti muzionaso nanu bwinobwino Mhm, ndichikoke choncho ya tipange choncho so nyimbo ija tanena kuti do is e nde kuti mukhoza kulemberatu kuti do is e nde kuti mulemba do is e si wa flat eh? tikanakhala tima b bwezi titaika ka b ku- ku- kuika ka b kenakake apa chonchi oh ya ngati kameneko komano chifukwa chonena kuti si tima b ndi tima hash nde kuti ingokhala do is e ndikhaulana then tione kuti manotsi athu ayenda motani tikaona uh, chibonga zibonga zathuzi okay chibonga chathu choyambirira chili apa chifukwa target yathu yoyambirira ikhala poti tidziwe kuti kodi do athu ali pati ndiye tikaona apa do tanena kuti do is e ndiye kuti zibonga zimene zizigwa mu line e ndi ma do kapena iyi mu line iyi eh, pakati pa line 4 ndi 5 4 ndi 5 apa ndiye kuti akhala ma do ndiye kuti apa onse ndi ma do apa ndi ma re apa ma mi apa ma fa apa ma so apa ma la apa ma ti apa ma do ndikufuna kuti tamvetsetsana ndiye chibonga chilichonse cha umu chizikhala do kaya zipezeka kuti uku tikubwera tikubwera ti- zibonga zina za uku zadzakumana apa ndo chi- chi- chi- chibonga china chili ma do mwina tachoka pa chibonga chimene chili apa do chibonga china chili apa ndio tiona kuti after do re mi fa nde kuti chapa tichiyimba kuti ndi fa ndikhulupirira tamvetsetsana china chimene timvetsetsane apa mphamvu chifukwa ndimanena kuti zimasiyana uh, kuti tidziwe kunena kuti apa tiike full beat apa tikupuma apa chanchani eti tisayiwale zija ndimanena kuti uyu ndi wamkulu posa uyu uyu ndi wamkulu posa uyu okay um, izi okay so whole note like choncho okay ndiye ndimanena kuti ngati mphamvu zapatsidwa kwa kota beat ndekuti kota uja azikhala kuti akuyenda ndi full beat tikamamuyendetsa ndi full beat tikakumana ndi half note timpatsa full beat plus yopumira chifukwa kuti ndi wamkulu kuposa kota beat tikakumana ndi uyu 8th note Ameneyuyu tingoikapo half beat chifukwa choti ndi wang'ono kusiyana ndi uyu wapatsidwa mphamvuyu. Tikakumana ndi whole note ameneyu timpatsa ya full beat plus ya yopumira plus yopumira ina chifukwa kuti ndi wamkulu kwambiri. Okay, ndikutanthauza chani? Tiyeni tiyambeni pa E tanena kale kuti do is E so amene akupatsidwa mphamvu tim- timanena kuti folo wapamwamba uyu timamchotsa wa beat nyimbo iyi ndi 4 beats eh, timuchotsa tiyikapo 1 ndiye kuti tikhala 1 over 4 mwa njira ina amene akupatsidwa mphamvu mu nyimboyi ndi 1 over 4 pakanakhala kuti pansipo pali 2 ndoti bwezi tachotsa foloyu bwezi ili 1 over 2 ndoti bwezi tikuziwa kunena kuti amene akupatsidwa mphamvu ndi chani ndi half amene ndi uyu amene ndi uyu ndiye kuti bwezi awa tikama tikamayimba nyimbo iyi tikamapatsa manotsi ndiye kuti uyu bwezi akuyenda ndi ma half beat koma tikadzakumana ndi uyu full beat okay tikutanthauza chani tapeza kale kuti E akugwa mu line yoyamba ndiyoti chibonga chilichonse chimene chikugwa umu ndi ma do chabe nde mukayiona nyimboyi mphamvuzo zikupatsidwa kwa kota ndiye kuti makota ndi awo kupatula uyu uyu ndi half amene ndi wamkulu posa uyu ndiye kuti kufunika chimene chikufunika apa nde chibonga choyamba ndi do amene akupatsidwa mphamvu ya full beat do tikubwera pa chachiwiri akugwera mu line yomweyo do then uyu akugwera pa line yachiwiri pakati palibepo akugwera pa line yachiwiri amene line yachiwiri ndiye kuti ndi do re mi tisaiwale kuti pakati paja timawerengetseranso ndiye kuti ndi do re mi ndiye kuti mi chifukwa kuti ndi quarter beat amene akupatsidwanso mphamvu ya full beat tingoyika full beat uyu akugweranso pa mi okay then mi uyo akugwera pa line ya number 3 ndiye kuti mi fa so koma so uyu ndi wamkulu ndi amene ndi half beat kusiyana ndi uti uyu ndi wamkulu kuposa ndi quarter uyu ndiye kuti ameneyu okay timpatsa mphamvu yachiyani ya full beat uja plus yopumira koma tili ndi ka line aka kameneka ndi ka bar measure ma bar measure aja tikabwera uku i- uyu ndi khristu mu nyimbo wathu okay bar measure ndiye kuti line yayitali ye ndiye kuti uku pamenepa tiyikapo line yayitali mundilole ndiyike aka kuyimira line yayitali good so ndikadetse mm -hmm. choncho ndiye kuti chifukwa mukaonetsetsa after bar measures ngakhale kuti ikhale ndi full beat yake sitiyikapo timadonthonso tiwiri bar measure imayimira full beat payokha okay ndiye kuti timangofikira kuyikapo note tibwerere apa ndiye kuti apa tati uyu ndi mi fa so ndiye kuti uyu ndi so ndi so tingoyika so sitiyika timadontho tiwiri kumbuyo chifukwa cha bar measure koma soyo uyu ndi wamkulu ndi half beat kuposa quarter beat ndiye timuyikiranso yopuma ngati imeneyi kenako line ya sapu yomweyo uyu amuzondotsa pansi okay kusonyeza kuti ameneyu uyu uyu ndi si wawo sapu si wathu asapu ameneyu ndi wa alto ndiye kuti ife tikupita apa chidwi chathu chipita pa aka kali pamwamba ngakhale kuti alto mukaona apa ndodo yake yapita mwamba ndodo yake yapita mwamba komano mukhoza kuona kuti zikuchita kuoneka kuti line ndi yasapu iyi ndi alto koma tikadzafika apa tikupeza kuona kuti tili ndi chibonga chimodzi chimene chikungoonekera apa zasiyana ndi apa zoti zonse zikuyenda ziwiri ziwiri kuzasiyana ndi apa okay so mwanjira ina apa ndekuti alto ili ndi kaja timati kamchira kalaini kapansi kaja tione pa nyimbo imene tili aka ngati aka okay imene tutambasula nyimbo yake siye koma ndikungofuna muone pali ngati aka paja sipakhala maupa eh ndekuti alto ili ndi kamchira pake akazondotsa pasi apo kuti tisabalalike ndekuti tikudzafikira apa tikubwera ndi so So ameneyu ndi wopumiranso mukamuona kuti ndi wamkulu kuposa quarter beat choncho then tikumananso ndi apa so then uyu amene ndija so la koma layu ndi wa quarter amene tikuti tikumpatsa mphamvu ya full beat la la la okay oh mala akungopitirira

Komano so uyo uyu ndi half beat amene ndi wamkulu ndi uyu timpatsa beat yopumira ngati imeneyi. Okay, so chifukwa choti space yanga ndi yochepa chifukwa chake chabwera uku ndiye chimene ndingapange ndizichepetseko. Okay. Mhm. Zikhale choncho. Mm, eish. Mhm. zikhale choncho okay so ndekuti ndi do oh kiyi wathu ali pati

Do do mi mi so so la la la la so okay ngati choncho ndekuti khristu mnyimbo mwina ndipangiretu alto tione kuti alto ipanga bwanji tisanapite khristu mnyimbo okay uh, Alto. Eish. Okay. Alto. Paja tanena kuti line iyi chifukwa ndi treble clef ndiye kuti do do do mpata u apa pampata apa ndiye kuti ndi ti kenako tidzabwera line iyi aka achita kujambula ka line ika ndiye kuti ndi ti la kenako tikudzabwera apa imene ndi so do ti la so so so ife kuti ndi makota so otsika kenako tikubweranso pa so otsika Okay, ndigwiritsa ntchito ma commas iwo ngati so otsika kenako apo tikugwera pa do okay tikugwera pa do chifukwa ndi so la ti do kenako pa do so kenako takumana ndi bar measure imene ndi itayijambula kale tidzakumana ndi uyu do ti otsika okay komano uh, apa tili ndi uyu ti do re re wakota Ngakhale wayang'ana pansi komano ndi uyu ndi quarter sakusiyana ndi uyu ngakhale kuti amuyang'anitsa pansi. Okay, kota amene ndi re okay re do okay do do ti otsika ti la uyu ndi la la okay la otsika la ti otsika la ti do uyu do

okay ndiye kuti pachitira mwawerengera mkati ngati ili 3 beats mkati mukhala awiri kenako bar measure 3 beats ngati ili 4 mkati mukhala 3 kenako bar measure koma mukhoza kuona kuti tili ndayika ma 4 4 akwana kale okay ndiye kuti tili talakwitsa uku tifunika tichotse iyi apanso tichotse kumeneku tiyikeko Tiyikeko mkulu uyuyu uyu tingompanga copy paste amene akhale apa ngati bar measure mhm tikatero ndiye kuti tikukhoza chifukwa ndiye kuti mkati tili ndi 1 2 3 ya 4 ndi bar measure ndekuti apaso taphonya apa tinakumana ndi bar measure koma sidapange recognize bar measure iyi uyo so after so okoka uyu bar measure after so okoka ndekuti apa okay pamenepa pafunika bar measure Mhm. pamenepa pakufunika bar measure apa pamenepa etu Mhm.

okay tiyikeponso bar measure good ndi ntchitotu yeah so ndiye kuti mukamabwera ku pofuna kumasulira tina ndiye kuti muzipite muzipita nayo yonse imene inayambira ya sopu ija mpaka mukafika apa ndiye kuti mukadzafika apa mukudzapita ku sopu komano ndiye kuti chi step chinano tsopano mwachidule ngati iyi imene ilili iyi ndiye kuti yachoka apa mwamaliza apa mmene mukumaliza kumasulira sopu apa mukudzapita ku chi step china choncho ya nde ndipangiretu ku bass okay nde paja treble clef ndi bass clef ndi chosiyana tione kuti e wathu ali pati tibwerere chifukwa aponso do is e do is e oh do wathu ali apa iye alipo yekha nde kuti do wathu ali apa ndiye kuti ndi do pakati pa line 3 ndi line 4 do wathu ali pamenepo okay nde apa pakati pa line 3 ndi line 4 ndikuti do apa do pamene tikamaona tena ali apo ndikuti do re mi mi mi ndi makota ndikuti mi by two nde itivuta tingoyikabe kunja chonchi eyi mhm bola tikudziwa kuti kulibe ndekuti mi kenako tibweranso pa uh -uh. wakula mi okay kenakonso mi eti mi mi re do okay do apa ndadziwa bwanji kuti do uyu ndi wa tena si wa besi chifukwa choona kuti tuyenda tuwirituwiri kena kalikonse kapamwamba n'ka tena kapasi ka besi eyetu choncho

okay chifukwa choti italika video iyi mundilole kuti ndingodumpha ndifike ku bass mukhoza kumapitiriza kwinako ku bass ndekuti bass paja do wathu akugwera mu line pakati pa line 3 ndi 4 ndi apa ndi do kale ndekuti pamene papa ndi do okay mm, kenako do so okay kenako do do do ti la la otsika kenako la otsika kenako apa ndipange chonchi kenako la la la so okay otsika komano so uyu ali ndi popumira good ndekuti mmene asabwa kuti

kuti ndiike slur kenako ndipange ahaa good chimozimozi apa pasa pakati pa la woyamba ndi la wachiwiri ndipange chonchi good kenako tina apa Mhm, good. Ndekuti Holy, holy, holy. Kaya kwina kwakuti chani kaya. Eti. Komano ya momwemo. Holy

iyoyi kuti timvetsetse chifukwa ndikuziona kuti mukubalalikabe ndiye tipanganso ma videos angapo kuti mumvetsetse kuti kodi zimayenda bwanji